Tikatulukiratu pa boma ndi nkhuto wa matupedwe sitikagona osana kapereke ulemu kwa Ulukutu ndi Lufira nkhalamu za dzinja zokusa mchilimwe Kilawo Kilawo pa Mpata Wiliro Ngerenge mpaka pa apusi dziko lopanda matukutuku a zikwera tiye kwathu ku Karonga Take this one mu dziko la anthu okuda ndinabadwa mu dziko la anthu okuda anthu okuda ndi mtima omwe moti anthu ambiri adziko lakwathu Malawi ndimakhulupirira kuti kuwakanda pa nsana atha kutuluka fumbi kuli kuda ndithu kuwakanda mpaka mtima wawo atha kutuluka fumbi kuli kunyasa mtima kuyipa moyo mabwana akwathutu ku Malawi sasayina chinthu ngati chiti choti chikubweretsera ndalama ndithu olo utayesesa bwanji sakusayinira azingoti ukabwereso ngati chiti choti chikupindulira koma chikangokhala choti akuchosa ntchito olo asanamve nkhani nkomwe asayina kalekale ndikuti chikakhala choti ntchito yako iwuma olo ali kumaliro a mayi awo amalolera mwambo kuwusiyira panjira usanathe azasaina akuthothole basi ndinabadwa mu dziko la anthu okuda anthu oyipa moyo anthu ankhwidzi oti kuwakanda mtima wawo utasakaniza koti madzi utha kutuluka kathope kuli kunyasa moyo mavenda akwathutu ku Malawi amakugulitsa chimalaya chachikulu amvekere chakukhalani madala iwo ponyinyirika amakodola venda nzawo mwa mtundu ngati sadziwana naye iyeyo amvekere yakuyimani boss yakukhalani kayesere kuwavala kumpingo kuluukulu wakewo abusa phwete kukanika kulalikira kuusowa nkulengeza ndinabadwa mu dziko la anthu okuda olo mwina anzathu amangoda nkhope yokha koma si ku Malawi anthu anada ndi mtima omwe anthu akwathu ndi oyipa moyo anthu oti sungawadalire anthu onyasa khalidwe ma big akwathutu ndi mbava osati masewera akatchena nkumakufotokozera mapulani iwe m'manja phwaphwaphwa osadziwa afuna abe zako zomwe pasadutse mbale ya chopereka chopita kwa amphawi iwo apisamo kalekale aonjola sungawadzudzulenso kapena kuwamanga iwo ali ntianyamata tawo tomwe ntchito yawo ndikuphwasamula onse odzudzula Timayamba kukuimbira foni pa nambala ya private ukapitiliza nkungokusowetsa. Pa maliro ma big wo nkusonkhanso ya ndiwo atasankha ka komiti ka mbava zinzawo ati kafufuze za imfa yako palibe zoti izafufuzidwe yatha imeneyo kuno ku ndende nkwa amphawi okhaokha. Ndinabadwa mu dziko la anthu okuda, kuda ndi mtima omwe, anthu akwathu ndi nkhwitikwinya, anthu ankhwidzi, anthu oipa moyo. Pasamveketu zoti zikukuyendera shop yako ikudzadza basopu moto umwayaka ku msika umenewo ukafunsa chairman a msika si mapfunzo akewo ati ukuona ngati ndingayase msika shop yanga ili momo ukafunsa ku bungwe lolimbikitsa mdima pozimitsa magesi tsiku lonse chaka chonse amachita kutsatsiratu ati ife nyesi chizimitsireni sabata latha mpaka lero musatinamizire kapena ndinu achipani ati ife mmene timakukonderani muja tikayase msika wachani Umangotsatsa m'matako mwako kufuna kulira nkuwauza akazako kuti waziyasa okha msika umenewu ndithu unakagula machesi umenewu waziyasa okha ouyasawo ndi akazake ali phe kusangalalira misonzi yako ati amati atani ndi chishopu chodzadza tamukhaulitsa. Ndinabadwa mu dziko la anthu okuda ndemvera mwanawe nkumalawi kuno. Kukhala kuno ukhale ndi Yesu chifukwa imfatu si nkhani kuno. Ngati sanakuphe andale, kumakhala njala yochita kulengedwa chaka n'chaka kuno. Ngati wapulumuka ku izi, misewu yathu n'njokumbikakumbikanso utha kufa pangozi. Wapulumuka ku andale, njala komanso ngozi, utha kufabe. Mvula ya Chauta yomweyi anthu kuno amatha kulengeraponso ziphaliwali zoonjezera. Madzi a m'beseni omwewa ati anthu amatha kulengera ng'ona kutulukira m'menemo n'kunyotsola mphuno yako iwe ukusamba. Asakupusise Malawi dziko la anthu ambiri ansanje ma big okuba mabwana odzikonda ali ndikunena pano si apa ndalama zinazake aphungu ati amafuna agawane uko ndikuti ndikunena pano si apa timalimbana ndi tiana tosabadwa ati tizichotsa mimba mwa ufulu tisaone kuwala timeneti tidzajaira uku chifizi cha mma college titakweza kutsekeratu tsogolo la amphawi ndinabadwira mu dziko la anthu ambiri amitima yamatsinya khalidwe la litsiro moyo wachikolopa ndinabadwa mu dziko la anthu okuda